ọ dị mma nwanne gị nwoke maazị Ugocha abịakwana ọzọ onye na-ewetara gị asụsụ Igbo tara atị ya bụ ihe ọ bụla ị na-enweta n'aka anyị bụ asụsụ Igbo asụsụ Igbo akụghị mmiri nwanne nke tara atị nke bụ dachị nke bụ kpọcha kpọcha ọ dị mma ugbu a achọrọ m ịma gị bụ onye Igbo gịnị ka ị na-akpọ vidiyo n'Igbo ụfọdụ na-akpọ ya ejije ụfọdụ na-akpọ ya ihe onyonyo mana ị kwesịrị ịma na ọtụtụ ihe dị iche iche bụgbado ihe onyonyo ọtụtụ ihe dị iche iche bụgbado ihe onyonyo iji maa atụ foto ihe ọbụla a na-afụkwa n'igwe onyonyo bụgbado ihe onyonyo ụdị ọbụla i si wee hụ ya ma nke a na-ahụ n'osecham ha ncha bụgbado ihe onyonyo mana gịnị ka vidio bụzi maka na ị ma na ihe ọbụla bụ vidio bụ ihe onyonyo nwere njije gịnị bụzi ihe onyonyo gịnị ka gị nwa bụ onye igbo na-akpọ gịnị bụzi vidio gịnị ka gị nwa bụ onye igbo na-akpọ vidio maka na anyị na-ekwu okwu vidiyo anyị na-ekwu anyị anaghị ekwu naanị ejije drama anyị anaghị ekwu okwu naanị ejije anyị na-ekwu okwu ihe jikọtara ihe niile bụ ihe onyonyo ọ bụ e, e, ihe onyonyo nwere njije ọ bụ nkụzi ọ bụ ejije ọ bụ egwu na ndị ọzọ ebe ọ bụla ọ ga-abụ ị fụ na enwere ihe na-emegharị ahụ ihe onyonyo ọ bụla enwere ihe na-emegharị ahụ na ya na nwanne nke ahụ nke a na-akpọ vidiyo ọ bụrụkwa na ọ bụghị eziokwu gị kụziere m mana ebe ọ bụla anyị nechara anya ọ dịka a ga-asị na ihe niile wekọta ihe onyonyo anyị wee gụọ ya aha pụrụ iche nwanne ya aha ya bụ akpọọ ya ịma nnekwu ihe a na-akpọ aha maka na ihe a na-ekpokọzi ọnụ agụkọ aha ọnụ karịziri ihe a na-ekpokọ ọnụ agụkọ aha ọnụ karịziri ejijere mgbe ọ na-ekwu ha alụ ejijere ị mara na ihe a na-ekwu ihe a na-ekwu maka ya bụ vidio ejijere ebe anyị ebe anyị si nweta ya bụ mkpụrụ okwu bụ na ejije wee kpachanye re ebe ahụ o wee ghọzie mkpụrụ okwu ọzọ ị ma na ihe dị n'ikepụta mkpụrụ okwu bụ mmadụ ka ọ dịịrị ọ bụghị mmụọ nwanne ọ bụrụ eziokwu ya bụ vidio bụ ejijere nwanne ọ dị mma ama m na ị ghọtara ihe a na-akọwa aka m bụ nwanne gị nwoke maazị ugo ọcha onye na-ewetara gị asụsụ igbo tụrụ atụ biko nyere anyị aka ị na-enweta ozi anyị ka ị na-atụsa ya ị na-enweta ejijere anyị ka ị na-atụsa ya ka onye ọbụla bụ onye igbo soro wee na-aghọta ihe a na-akọwa ọ dịkwanụ mkpa na anyị bụ ndị igbo ghọtawala asụsụ anyị sụba igbo ihe anyị ji eme nkụzi bụ ka gị bụ onye igbo malite sụba asụsụ Igbo ma debe asụsụ Igbo nkụzi ọbụla anyị na-enye anyị na-ekwu ya n'okwu ma na-edekwa ya ede ka gị bụ onye Igbo ọ bụghị naanị na ị ga-afụ na a kụziri mana ị ga-afụkwa ka esi ede ya bụ ihe nwanne anyị anaghị egwukwa egwuregwu ihe anyị bịakwara ka anyị kụziere ndị Igbo ka esi asụkwa Igbo ka esi asụ na nghọta dị n'asụsụ Igbo na ka esi ede Igbo nwanne e mechazie gị nwa bụ onye igbo nwekwanụ ike na-agụ igbo ọ bụrụ eziokwu gbaa mbọ ka ị nyere anyị aka kesaa ejijere a hmm? tụsaa ya ebe niile gbaa mbọ fụ na onye ukwu na onye nta onye igbo ghọtara ya ọ ga-adịkwanụ mma ma ọ bụrụ na anyị bụ ndị igbo gbaa mbọ mụba asụsụ igbo maka na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaba ụfụfụ igbo ga-adị igbo ama nwụrata maka na gịnị asụsụ igbo amaka aka m bụ nwanne gị nwoke maazị ugo ọcha onye na-ewetara gị asụsụ igbo tụrụ atụ ka ọ dị